Totu is pipius spérdius ant a essi acollius de sa simpàtica becitedda in sa domixedda de Hansel e Gretel in mesu de su foyer.
No, mi 'ochis!
Ah! Ta dannu, Giorgio, mi nd'as fatu atziccai! E tu, intzandus! Ma. Ma ita tensi in faci? Esti po sa festa de Halloween, no dd'as intendiu s'annunciu? Oi, abarraus abertus, a de notti!
Sa festa de Halluau! E ita stocada esti? Esti sa festa de is fantasmas! Oi, in su centru commerciali si fait festa tottu sa dì! Ah, e bosatrus fareis una festa po is fantasmas? Ma seis totu macus seis.
Tadaan! Ti praxit?
Saludi Nicola, tui puru totu pigau cun custu scimproriu consumisticu.
E toca ca est spassiosu. Atentzioni e, la' ca in bidea de Sardegna Mega Store fait parti a sa festa e totu butegas si depint cuncodrai. Is chi nci traballant si depint trassai.
Deu m'arrefudu de pigai parti a custa cosa consumistica chi srebit feti po bendi giogus e drucis de nudda. Chi mi pòngiant sa multa chi 'olint. E ti dd'ant a ponni de diaderus. La' ca su supervisor at nau ca no bolit intendi chistionis. E siat, deu prefrexu abarrai frima cun is bideas cosa mia. Ah, giai ses cosa. Fadeus una cosa, andaus a smurzai, ainnantis chi incumentzit totu su carraxu. Agata, saludi! Beni agatada!
Beni est andau su viaxi a Bruxelles? 'Etiu si nd'as ciuculateddus de su Belgio? E custas patatas fritas, berus est ca funt is prus bonas de su mundu! Allà, scarescendimindi, e cumenti est andada cun su traballu?
Saludi piciocus, su biaxi gei est andau beni e certu ca s'apu 'ettiu ciucculatteddus, biu ca seus fintzas po Halloween, is patatas fritas funt diaderu bonas, però tocat a si ddas papai innia. E po su collòchiu de traballu, a mei gei mi parit chi est andau totu beni, però ancora mi 'epint torrai sa sceda.
Eia!
Bella aici, e vai! Si torru gràtzias piciocus, chi no fessiri stètiu po s'agiudu cosa 'e osatrus no ci dd'iap'essi mai fata. A tui puru, Giorgio, gràtzias, pròpiu de coru.
Ma figurati, dd'apu fatu cun prexeri. Mancai unu pagheddu gei mi dispraxit a ti biri trassara diaici. Boh, mi pariasta una piciochedda cun cirobeddera.
E toca, Giorgio, est po una festa, dai! E poi su supervisor est cirdinu meda e deu ancora non mi ddu potzu permitti de perdi su traballu.
Saludu a totus. Ciao, Agata, e comente est andau su viagiu? Saludi, Max, su biaxi est andau bei. Po is patatas fritas. Eh, teni passièntzia ma ti depu firmai poita immoi so fendi su giru po biri chi totu is traballantis si funt postus su costumu. Lisa, ma tui non ti ses ancora bistia? No, deu abarru diaici! Naraddu fintzis a su supervisor ca sa butega de is giogus no pigat parti a i custas festas consumisticas e alleas. Oh, ja.
Ma diaici ti ndi pigas una multa! E as a bendi meda prus pagu! E is pipius ci abarrant mali! Non mi ndi importa nudda! Cancunu depit nai ca no a i custu machiori consumisticu! De candu s'afestat custu Halloween nemus prus fait sa festa de is mortus a sa moda nosta!
ma po Halloween scureddus is pipius andant a fai su chi est drucixeddu o brullixedda. E lassaidda in paxi e. Tenit arrexoni Lisa e. Oe custas festas allenas funt totu scimprorius. A is tempus mius sa festa de is motus fiat una diri de grandu importu. Hii is pipius dd'abetant tot'annu dd'abetant.
Poita, ita fiant tando is pipius?
Ah, candu femu pipiu deu e seu chistionendi de medas medas annus fait, si nd'andemus in totu su bixinau a tocai is portas e naremus, seus benius po is animeddas e si ndi torremus a domu cun unu scateddu carrigu carrigu de cosas bonas.
Ma ses narendimidi ca a is tempus tuus giai is pipius andiant de domu in domu a cicai drucixeddus?
Aellus, No, ma che! E is tzias s'abetant cun d'unu scateddu carrigu 'e pabassinas e guefus e totu drucis bonus, ellus is porcherias chi papant is pipius in medi de oi. Iscusa, ma no est sa pròpriu cosa chi faint oi is pipius po Halloween? Andant a travessu de domu in domu a domandai drucixeddus. Imoi puru s'abetant chi ddis jonghis calincuna cositedda.
No, no est sa pròpriu cosa. E no, però unu pagheddu nci dd'assimbilu? Però nosu sa festa dda faremus su duus de su mese de dònnia santu.
Eeh, ma sa nà sa diferèntzia! Però, Lisa, tui in tamu de fai sa festa de Halloween iast a pòrri fai sa festa de is animeddas.
Eh, certu iat essi bellu a ndi torrai a pesai is cosas nostas! E a is ogus de su supervisor iat essi sa pròpiu cosa. Ma e cumenti fatzu, no tèngiu nudda de apariciau, ne drucis, ne cuncòrdias e nemmancu is costumus. Ma po is drucis no ti pòngias a pentzamentu, nci pentzu eo, is pabassas cosa mia funt nomenadas. E deu te m'at porri pintai sa faci, te m'at ponni unu fundotinta de cussu chi luxit a su scuriu.
Deu potzu agiudai po is cuncordus, ma innui est chi ddus podeus agatai? Iih, me is magasinus de bàsciu est prenu de scàtulas carricas carricas de bardaduras de dònnia calidadi. Chi Max si nci acumpangiat, si ddu fatzu biri aundi funti.
Eh, ma deo no potzu, depu fai su giru in is butegas. Eh, intzà fai una cosa, dona-sì is crais e andaus deu e Amedeo. Is crais?
Ma là chi cussas funt responsabilidadi cosa mia, oh!
Eh, andai bai, piciocus, lasseus a perdi, candu no fait, no fait. Fut una bella idea, ma. Deu tantis fui pronta a mi ndi pigai sa multa. Ohia Lisa, chi ti pigas sa multa mi at a dispraxiri meda. La, bai. Fei de pressi, no tochestas nudda e torrai a lestru a lestru, chentza toccai nudda, eh! Sisennori!

Est feti su spiritu de s'arrespramiu chi si ghiat facias a is ofertas mostruosas de su repartu po sa omu. Sardegna Megastore, pretzius de timoria!

Ma che atti, mi ajò, funt sceti magasinus! Bai ainnanti tui, ca connoscis sa 'ia. Furia pensendi ca deu no potzu abarrai meda innoi, depu subitu atziai a agiudai a Agata in su bar. No, no, no, giai fareus luegus. Boh, custas camineras funt totu egualis, bai circa aundi at essi. Fareus una cosa, tui bai ingunis e deu andu innoi.
Nara, ma no iat essi mellus a circai impari? Ma no teniast pressi de si nd'andai, toca, prima ddas agataus e prima si nd'andaus. Bai, bai.

Na, ma cumprèndiu dd'iast ca apu agatau totu is trucus cosa tua, prima, inguni. Innoi a suta? Umm. Funt unus cantu dis chi funt isparèssius de su saloni.
Biu dd'as. Ita dimòniu est? Fortzis iat essi mellus de si nd'andai, ca depu depu agiudai a Agata in susu in su bar. Gei iat essi mellus, tanti su chi si serbiat gei dd'eus agatau.

E poi sa beridadi as a depi nai, seus benius po is animeddas. Ah! Drucixeddu o brullixedda? Umm! Depint nai sa formula magica, seus benius po is animeddas. Eh! Mirai, custu est po bosatrus. Umm! Ma no ddus teneis is Choco Rangers? Cussus drucis funt iperprocessaus, funt preus de colorantis e cosas artificialis chi si noscint. Sa reina de su spàssiu, là, scera su Choco Rangers chi ois. Apu portau atras pabassinas e innui ddas pongu.

Est crupa 'e su dotori miu, no bolit a ndi papai, a ca tengu su diabeta senili e chi est a nai ca seu beciu. Però ti parit legi a mi ddu nai in faci? Ma candu mai, Giorgio? Tui ses su prus giòvunu de totu nosu!
Na, o Giorgio, ma e ite est cussa cosa chi ti ses postu in pitzus? Custa est una crocorighedda de alluau.
Crocoriga, no crocorighedda, crocoriga!
E cussa tenemu in frigoriferu e cussa apu portau e poita meda meda diversa c'at essi.